mu ndime iyi kapena kuti mu phunzironso ili la umboni umene ndikupitiriza kufotokozera zina mwa zinthu zimene zingakupangitseni asilamu anzanga kupanga chisankho chotuluka ndikubwera ku chikhristu kapena zimene zidandipangitsa inenso kuti nditsimikizike kubwerera kubwera kwa ambuye kuti tidzatumikire limodzi yesu khristu zimene ine osati awo amene akukhumudwawo kapena amene akumverawo ayi koma ine ndimafuna ndilankhule kunena kuti ndikufuna ndiyambenso kuperekera umboni wa zina mwa zimene zili zofoka ku chipembedzochi ndipo mphunziro limeneli mu ndima imeneyi tisadapite kutali tiyeni tipemphere kuti ambuye atithandize chifukwa tili ndi zinthu zikuluzikulu zimene tizitchule kumeneku zimene zisoweka thandizo la mulungu tipemphere inu yehova mulungu wakumwamba amene mudalenga anthu mchifanizo chanu tilimbitseni mtima khalani nafe pamene mukupitira kutitsegula maso kapenanso kutsegula maso asilamu anzanga amene ndakhala nawo apa kuti nawonso ambuye muwathandize angapange chisankho ngati chimene ndinapanga ine ndikutembenukira kwa yesu khristu mfumu ya mafumu ndikupemphera m'malo mwawo ameni lerolo nthawi ino mu phunziro limeneli tiyamba ndi mawu akuti assalamu Mawu akuti Assalamu kapena kuti Salaam Alaikum amatanthauza kuti mtendere kapena kuti mtendere ndi nonse, mtendere kwa anthu nonse. Mwa njira ina kapena mulimonsemo, mawu akuti Assalamu amalengeza mtendere, mgwirizano Pomwe ndimawerenga Qurani ndi mahadisi ndinapeza zonena za Qurani zimene zikulimbikitsa kupha, nkhanza, zomwe ndi zosiyana kwambiri ndi tanthauzo la mawu ochiyimira chipembedzochi onena kuti Isilamu. Tamverani okondedwa. Kwa Allah munthu wamamuna aliyense. amene amabadwa mu chikhulupiriro cha Chisilamu motsogozedwa ndi Mulungu Allah, akangobadwa munthu wa mamuna m'menemo, automatic Allah pansi pa chipembedzochi pamodzi ndi mizimu yonse imene imasunga chipembedzochi imamubatiza munthu automatic mamunayi amakhala kuti ndi msilikali amene ntchito yake nambala 1 ndi kuteteza Mulungu Allah. Ndibwereze pamenepa. Munthu obadwa mamuna mchisilamu akabadwa, kungobadwa automatic amakhala kuti ndi msilikali otetezera Mulungu Allah mwa njira ina Allah samateteza anthu koma anthu mchipembezomu amamtetezera. Ali ndi ma defender ndi azibambo onse amene amabadwa mu chikhulupiliro cha chisilamu. Kumene muli asilamu nonse mumve. Ukangobadwa umakhala ndi ka mzimu kamene simumakapeza mwa kufuna kwanu koma kamangolowa chifukwa chakuti muli ku Chisilamuko, kamene kamakupangani kukhala msilikali otetezera Allah. Kotero kuti munthu wina aliyense amene anganeneko Chichewa kena kosemphana ndi Mulungu Allah, mitima ya anyamata amenewa asilikaliwa imauka automatic chifukwa ndi chibadwa chobadwa nacho, ngati ukubadwira mchipembedzomu umakhala msilikali. ndimasule kunena kuti mulungu uyu amafuna chitetezo cha anthu chifukwa chake anthu amapita ku nkhondo kukapha anthu ku nkhondo kukalimbana ndi aliyense amene akanena kapena kuima mosemphana ndi allah samulalikira uthenga koma amuphe amudule pakhosi chifukwa Allah akamaona asilamu achizibambo ndi asilikali ake iye ali pakati amamteteza now muyambe kusiyanisa pakati pa yehova ndi Allah yehova safuna kutetezedwa koma ife amatiteteza pamene Allah amatetezedwa ndi anthu chitsanzo chake nchakuti Asilamu atha kunyoza mwa mtundu uliwonse, kunyoza Yahova, kunyoza Yesu, amene ife timamuti ndi Mwana wa Mulungu, mulimonse m'mene anganenere, koma simudzampeza m'Khirisitu akuyimirira kukapanga nkhondo chifukwa chani? Yehova, mwa Yesu Khristu Mwana wake, amadziteteza yekha. So mu phunziro ili, mu ndime iyi, mumve choyamba kuti Mulungu uyu amabadwa pamodzi ndi asilikali, mzimu wa chisilikali umabadwa nawo munthu Msilamu. Ndiye ka mzimu kameneka ka chisilikali kamene umabadwa nakoka ndi kamene lerolo m'Mau a Mulungu akufuna kuti akuonetse kuti ndi chiwanda. pachokha. Chiwanda chimenechi chili ndi dzina. Ndi chiwanda chimenechi chimene chimakupanga iweyo kukhala automatic kukhala kuti ndiwe wankhondo mchisilamumu, omteteza Mulungu Allah, okagumula nyumba za anthu, okapha anthu amene anena mosemphana ndi chikhulupiliro chako. Kamzimu kamene kamakhala mwa iwe ka chisilikalika kamene umabadwa nakoka koti uzimtetezera Mulungu Allah'ka, kamatchedwa kuti jihad now jihad ndi ndani jihad ndi chiwanda choopsa kwambiri chimene chimachotsa mantha pa moyo wa munthu number one jihad mzimu ukalowa mwa munthu ukabadwa nawo mchisilamu mmene unabadwa ndi anthu ambiri kuphatikiza nonse amene mudakali mchipembezochi muli ndi mzimu umenewu otchedwa jihadi ndiye muli ndi chiwanda chimenechi chotchedwa jihadi now chiwanda chimenechi kuti iweyo uli nacho number 1 umboni wosonyeza kuti iweyo mchipembezochi umabadwa ndi chiwanda chotchedwa jihad ndi kuchoka kwa mantha chifukwa ntchito imene amagwira jihadi akalowa mwa munthu ndi kuchotsa mantha zimveke zimenezi mukayenda ku maiko ambiri asilamu anzanga mukapeza kuti anthu ambiri amene amapembedza chipembedzochi ndi anthu amene alibe mantha. Ndithu ku dziko lapansi kulibe munthu opanda mantha ngati Msilamu. Mudzadabwa kuti amafika ku malo ozama kwambiri a zinthu, amakhala opanda mantha. Chifukwa chani? Amabadwa pamodzi m'chipembedzochi ndi mzimu wa jihad. Ndiye jihadi payekha ndi chiwanda, chimapanga anoint. ndiye amene mudalandira kudzodza m'chipembedzomu kuchokera ku mzimu umenewu wa jihadi, umboni wosonyeza kuti inuyo ndinu ma jihadiz, ana, zidzukulu, mbadwa zobadwa pansi pa mzimu otchedwa jihad, ana obadwa mziwandazi, umboni wosonyeza kuti chiwandachi chili mkati mwanu, number 1, ndi kuchoka kwa mantha. zimveke zimenezi chiwanda chimenechi chotchedwa jihadi chidalowapo mwa muhamadi mzaka zimenezi ndipo chitamulowa payekha anayamba kuyitana wanthu ndi kulimba mtima munthu oti sanapitepo ku field ya usilikali ndi kulimba mtima kuti tiyeni tikabe tikaphe anthu ndipo analimba mtima ndipo anadzodza anyamata ake oyamba kumenya nawo nkhondo kagulu kake koyamba ka nkhondo konse kanali anointed by jihad mzimu umenewu unampanga mnyamata wopanda sukulu uyu muhamadi kulimba mtima nanena kuti ndikamenya nkhondoyo mopanda ngakhale sindinaphunzire kamenyedwe ka nkhondo Tamverani okondedwa, mukayenda ku maiko onse a Aluya mukapeza kuti Jihad, chiwanda chimenechi, chabereka ana ambiri amene amakhala m'ma camp a za uchifwamba, ma camp a za usilikali. Nchifukwa chake nthawi zonse mukalimva gulu la uchifwamba la maiko a Aluya mumva kuti Islamic chakuti chakuti. islamic militant chakuti chakuti now kusonyeza kuti uchifwambawu umabwera mu chipembedzochi choti chipembedzochi chinasunga malo osunga chiwanda chotchedwa jihadi chimene chimakambatiza munthu akangolowa chipembedzochi Ndimati umve Msilamu mzanga kutitu mzimu uwu wa chiwanda wa Jihad umene lerolo mmene ukumva uthenga uwu iweyo ndi mboni pa msika ukumverapo, ku nyumba ukumverako, mgalimoto ukumveramo, panopa ndiye kuti mtima wako uli dyoko! dyoko! dyoko! utangokumana nane undiphe! chifukwa chani? ndiwe wodzodzedwa wa Jihadi. Nthawi zonse chiwanda chimenechi chimachotsa mantha ndipo siuwopa kuti kapena utapha munthu ukagwira mada ayi kapena kugwetsa chimalimbitsa mtima chiwanda chimenechi chikuchokera kwa ndani ngati chipembedzochi mulungu wamkulu ali Allah ndiye kuti ndinganene kuti Allah ali ndi aziphwache achina jihadiwa. kulankhula kopweteka kwambiri kwa inu anzanga achisilamu koma chimenechi ndiye choonadi chifukwa awawa amasunga ngati allah ndi mulungu woyera amasungiranji mzimu wa chiwanda cha jihad kuchiweta nkumayenda nacho Akadakhala kuti Allah ndi Yehova si Mulungu wina, wobuka kwa Aluya kalekalelo, akadaletsa kwa inu kukuletsani ndi kukupemphererani kuti mulape, muchoke mzimu wa nkhondo, mzimu wakupha, waukali, wopanda mantha, wa jihadi ukadachoka. Koma ngati uyuyu samachotsa ndiye amaulera. Ndiye tinene kuti ameneyu ndi osiyana ndi Yehova, ni mulungu wanu-wanu panokha. Muyambe kumuona bwino masana ano. Akusungiranji spiriti yolakwika ya jihad? Akumuweta bwanji? Bible likuti kuphatikana kwake n'chani pakati pa kachisi wa mafano ndi kachisi wa Mulungu? Mverani, ngati Allah ndi Mulungu woyera, Mulungu wolenga kumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu wachifundo, mulungu wa mtendere mulungu wa bata mulungu wopirira mulungu woleza amene adzabwezera chilango ki- tsiku la kumaliza kwa dziko likadzafika osati lero mulungu wa chifundo chosatha ngati ala ndi ameneyo amasungiranji mzimu wa nkhanza wa jihadi pakati pa awiriwa nkumayenderana ngati zili pa ubale ine ndili ndi question mark za ala wanuyu kuti mwina mukutinamiza si Mulungu wa kumwamba. Nkutheka kuti pali utambwali pena pache unabisala kuseri kwa Saudi Arabia. Nkutheka ndithu. Mukutipusisa pena pake sitikuona bwino. Mutiyeretse mmaso. Ngati Allah ali Mulungu wowona wa kumwamba, mwini nyenyezi ndi dziko lapansi, amasungiranji chiwanda cha Jihad? akuchisunga bwanji uzifunse iwe shehe uzifunse mwalimu uzifunse mufti ndi mamembala nonse akazi ndi amuna achisilamu muzifunse ngati allah ali mulungu wa kumwamba olenga kumwamba ndi dziko lapansi mwini mtunda ndi nyanja amasungilanji chiwanda cha jihadi akuchisungira nchani Nkhani yosausa ndithu pamene Yesu akubwera posachedwa mukakhumudwa mukupita ku gahena chifukwa munasunga ziwanda zimene ndikuyamba kuzifotokoza pamenepa. Jihad anapha anthu onse osakhulupilira Mulungu Allah ndipo Muhammad. Anagwiritsa ntchito mzimu wa jihadiwu ndi kupha mamiliyoni miliyoni a anthu osalakwa pa dziko lapansi pogwiritsa ntchito polola Muhamadiyo mzimu wachabe wa jihad wa nkhondo ukakhale mkati mwake. Adasamula lupanga mnyamata ndikuyamba kudula makosi ndi ziuno za anthu osalakwa. mu dzina lakuti ndikukonza dzina la chipembedzo ndikukonzera ala ndikukonzera mulungu wanga ndikukonzera zinthu zabwino nkhani iyi yokondedwa ndiyosowa mayankho komanso ndi nkhani yochitisa mantha ndikudziwa ndiyowawa koma musadatuluke kundisaka kumene ndili muyambe mwakhala kaye ndi mafunso kodi jihadi ndi ndani ameneyi ndi mzimu wa mulungu jihadiyu ndithu mumve kwa ine 17 years Satanist okondedwa tamverani ndamuphunzira ndamuona ndikumudziwa ndiye ndikuchenjeze mnzanga msilamu ichi mumasungachi nichiwanda ndiye ngati mumachisunga pano pali mafunso kodi Allah amamsekerera bwanji jihad kuti azikhala naye pamodzi chifukwa pali maumboni onse kuti jihad ndi chiwanda Umboni wonse ulipo, pachokha chimakudzodzani ndipo mmakhala ndi ukali. Ndikunena pano thukuta lili jee, mwakalipa, ngakhale kugulitsa malonda sikukukoma, mukusakasaka mutangodziwa kuti ndilipati muzinge. Akungwira mkatiyo ndi jihad, ulandire Yesu, ulape. Nkhani yosautsa. tamverani chiwanda chimene okondedwa lero chimachita kuonekeratu poyera m'mayiko a aluya ndipo chiwanda chotchedwa jihadi chakhala chikumwa ma- mwazi wa anthu ochuluka ku dziko lapansi nkhani imene okondedwa izimveka bwino ndipo inuyo muzikhulupirira zimene ndikunena inezi mwina simudziwa asilamu anzanga kuti uwu ndi mzimu wa chiwanda umenewu mukachita makani lero lerolo nkuti iyayi nkhondo yoyera ee mmene muneneremo ndikumasungabe chimenechi mpaka tsiku la imfa dziko linkudzatha ndithu mukandikumbukira chikutuluka poyera chiwanda chimenechi ndi mamembala ake amene chidawadzodza ku dziko lapansi kuwatsogolera ulendo kukalowa ku Jahannama. Nkhani yosautsa. Mkulu wake ameneyu ndi woopsa. Musamsekerere. Akupwetekani. Akuzunza ameneyi Jihad ntchito yake ndi kutolera magazi ku dziko lapansi. Nkhani yosautsa. Ansembe ake ndi asilikali ake ndi amene amaonekera kawirikawiri mu chipembedzo cha Chisilamu. Ndipo tamverani okondedwa, ameneyi ndi mulungu wamkulu kwambiri kapena kuti ndi chiwanda chachikulu kwambiri mu chipembedzo chimenechi chimene chimakhala ngati komanda oteteza Mulungu Allah. Ameneyi ndi wamkulu ku nkhondo oteteza Mulungu Allah. Ndi amene amayala defensive mechanism yakuti Allah azikhalabe Mulungu namapusitsa anthu ambiri kwasokeza pamene Mulungu weniweniyo alipo amene mukadampembeza ndi kumdziwa alipo pena pake chisilamu kwanuko Mulungu alipo pena pake mukungofunika kuti Mulungu akutseguleni mmaso mumuona alipo pena pake kuchisilamuko kuli Mulungu koma alipo pena pake mukungofunika kutsegula maso kuti mumuone muvomere kugonja kaye musadatole miyala yowagenda alaliki amene akulalikira choonadi chimenechi mumvetsere bwinobwino tamverani okondedwa jihad ndi amene amalimbikitsa mabomba autinkenawo masuicide kuti mukadziwe kuti jihad alipopo mukaona ma activity masuicide kumbukirani okondedwa asilamu ambiri tikamanena za jihad tikamanena za mabomba autinkenawo amene amakonda kumeza mabomba ndi kulolera kukaphulika pakati pa gulu mimba muli bomba amakhala munthu wa chisilamu amene wadzodzedwa ndi chiwanda chotchedwa jihadi inu ndi mboni ndanena kuti umboni woti muli nacho ndi kuchotsa mantha Anyamata kumaiko anzanu amachotsedwa mantha ndi chiwanda cha jihad ndi kumeza tima ball point, kumeza timibulu ta mabomba ndi kumeza mkati ndi kuyenda waya waya waya ndi kukafika pakati pamene pali azungu pali ma Americans aja amati ndiye ma khafiri, kukafika pamenepa ndi kuphulika ayambira kufa iyeyo ndi anthu ena kumadziwiratu kuti ndikupita kokapha koma ndikulolera kukafa iyeyo chifukwa chokuti afuna kupha ena amene sakhulupirira allah nkhani imeneyitu ndiyosausa komanso ndiyozama usakwiye msanga koma uyambe wamvetsera ndi chiwanda pachokha number 1 chimachotsa mantha. Taonera mabomba autinkenawo. Kodi si anyamata aja anakwera mu ndege, anyamata achiluya, zidzukulu za Osama Bin Laden? Kodi sizinameze mabomba ndi kukawomba Trade Fair? Kodi mwayiwala inu kuti anthu ambirimbiri pafupifupi 15,000 kapena 150 adafa mu chinyumba chimene chija? chifukwa cha anthu awiri okha nkhani yosautsa okondedwa mabomba autinkenawo amalimbikitsidwa ndi chiwanda chotchedwa jihadi nkhani yosautsa inu ndi ine okondedwa timvese nkhani imeneyi mwa ichi mawu amenewa onena kuti asilamu kapena kuti asalamu kapena kuti salamu alaikum ndi mawu amene samapereka tanthauzo lenileni ku chipembedzochi chifukwa mukawatchula koma mukayang'ana sipamakhala mtendere pamalopo pamayamba kukhala zisinthu zina zimene zili zosafunika tamverani Mulungu uyu otchedwa Islam akatembenuza munthu amamusintha dzina munthuyo kukhala Msilamu ndipo amamudzoza ndi mwazi kapena amamudzoza ndi chiwanda chotchedwa jihad ndipo akatero amalowa mu chikhulupiriro chosaopa, chikhulupiriro chopanda mantha ndipo ichichi ndi chikhulupiriro chosausa kwambiri chimene munthu akakhala nacho chimamutengera ku zinthu zosausa, zosakhala zabwino. chimamtaya munthu kunja. Tachiona chiwanda chimenechi okondedwa. Sipokhapo ayi, ndimafuna inu ndi ine timvane pano. Ziwanda zimenezi zinapitirira kusokoneza kwambiri mukachoka pa mzimu umenewu chiwanda chimenechi ndiye kuti ndikupatseni chiwanda namba 2 chimene chimandipatsa chikayiko choti ngati ala ali mulungu sangasunge jihadi kodi zikumveka zimenezi koma pomwepo okondedwa pali mzukulu wake wa jihadi kapena kuti mkazache wa jihadi chiwanda chachikazi chimene chili ndi dzina lakuti shariya nkhani yosausa nayenso sharia ni woopsa ni chiwanda pachokha koma mwa njira ina eni akewo amanena kuti ndi mtanga wa chilungamo mmene muli chilungamo koma lero mumve jihad ndi ndani jihad ndi mtanga wa ala mmene amasungiramo zilango amautcha kuti sharia law Kodi Shariah ndi ndani, wokondedwa? Ndi mzimu wa imfa pakati pa Asilamu. Nayenso amakhala ndi zilango zikuluzikulu. Amalanga, wakhala akudula makosi, a wanthu. Shariah. Mzimu wachabe. Ambiri tikunena pano ali mmanda adamwalira ndi dzanja limodzi dzanja lina anadula sharia. Nkhani yosausa. Tikunena pano okondedwa kuli wanthu amene anaphedwa pogendedwa miyala. Adalakwiranji? Sharia ananena kuti agendeni. Nayenso ndi mkazi wotakataka kuchipembezochi amatchedwa kuti sharia. Kodi zikumveka zimenezi? Sharia akuti amamasula azibambo kusiya azikazi awo. Amawauza kuti mukhoza kumasuka. Sharia amawauza kuti inu azibambo muli ndi mwayi wogonana ndi azikazi anu paliponse pamene mungafune nthawi iliyonse olo atope. Quran chapter number 4, 34 mpaka 91. Qur'an yosautsa amamasula Sharia law ikuchokera pati? Ikuchokera pa Qur'an chapter number 45 verse yake ya number 18. Sharia amathesa chibale ngati winayo wapezeka ophonya lamulo malingana ndi Qur'an chapter number 60 verse yake ya number 58. Qur'an yosautsa. Quran chaputala 5 vesi 48 imati, Siraituni, kutanthauza kuti lamulo la uzimu. Tamverani! Dzoona, uwu ndi mzimu woopsa umene umaika anthu m'ndende. Ndikunena pano, Asilamu ochuluka ali mu ndende. Akuzunzika mu ndende zimenezi. Akupeza mavuto mu ndende zimenezi. akupeza chisauso mu ndende zimenezi chifukwa chani okondedwa sharia adatenga anthu ambiri ndi kuwatsekera m'ndende mutha kumva chisoni pakuti mwina simudayende koma amene tidayenda nthawi zina kuti inu mukalowe mu dziko la kazakhstan mukakhumudwa mukakhumudwa kuwaona anthu amene akuwola m'ndende zimenezi wopanda ziwalo sharia atawadya ndi chiwanda choopsa musachisekerere tiyeni tipite kwa ambuye okondedwa tamverani chiyambi cha sharia ndi korani ndipo mmene mneneri muhamadi mmene ankabadwa anabwera kudzalimbikitsa ndi kuyenda nacho chimenechi kuchitenga kuti chikhale chimodzi mwa chinthu chimene chingayendetse chipembedzo chimenechi ndipo kuchokera ku mzimu wa jihad komanso sharia taona magazi ku dziko la aluya taona wanthu mu ndende ku dziko la aluya taona kupalapatika kwa wanthu ndi chozunza ndi mtanga wa zilango olangira wanthu nichiwanda cha nkhanza sichimva chifundo chimavulaza chilibe maso pamene chaloza chaloza sharia nkhani yosausa ni mzimu paokha nichoyenda tikamaliza ulendo mukakumana nacho lipenga likadzalira mukaona kuti silinali dzina koma unali mzimu paokha Cili pacokha-cokha ni ciwanda n'camoyo, nayenso Jihad ni ciwanda pacokha. Tikakumana nazo, anyamata inu bwererani, tiyeni kwa Yesu Kalonga wa Mtendere, amene akuti, Goli langa ni lofewa ndi lopepuka, idzani kwa Ine inu nonse akulema ndi kuthodwa. Tamverani! Nkhani Yosausa Okondedwa. Shariah ndi ndani kodi? Ndi oipa kwambiri, chiwanda choipa chotchedwa Shariah. Tamverani okondedwa, chimakula mphamvu kapena kuti chidakhala chachikulu kwambiri kuyambira mu chaka cha 632 AD mpaka cha m'ma 634. pamene ma Caliph adalimbikitsa kupha nayika malamulo pansi pa dziko, tamverani, Shariah pansi pa chipembedzo cha Sunni, iwonso nawonso amaika nkhani yawoyawo, nawonso amachiona pachokhachokha, Shariah pansi pa Imam Maluwiya mu 632. Anthu amenewa ndiwo amene adatukula chipembedzo chimenechi kapena mulungu ameneyi amene adachidyetsera kuchipatsa phala kuti chikule. Analipo anyamata a Sunni, achipembedzo chikhulupiriro cha Chisuni, komanso ma Shia, komanso mkulu wina wotchedwa Maluwiya. Anyamata amenewa ndi amene adalimbikitsa, adayamba kutsegula maguwa a imfa womakayika wanthu kuti azikaphedwa akaweruzidwa. Tamverani okondedwa, taona ngati mungapite ku Syria, mukapita ku Iran ndikumene mungakapeze kuti zoona Sharia ndi chinyama pachokha, muzikapempha kuti tilowe nawo mndende, mukaona azimayi mmene akuzunzikira, Sharia ndi ndani okondedwa? Ni mzake wa Jihad, ndi mtanga kapena kuti basikete ya zilango. nkhani yosautsa tamverani malingana ndi korani chapter number 5 verse 32 sharia ndi capital punishment of islam capital punishment ya asilamu imatchedwa chani sharia tamverani korani chapter number 6 verse number 51 sharia amayimanso monga mulungu payekha Chifukwa chani? Iyeyu amayimira mu zigawo za chilungamo ndi amanena kuti onse opezeka olakwira lamulo la Shariah amakhala kuti alakwira lamulo la Mulungu wa chilungamo ndipo lamulo la Mulungu wa chilungamolo limanena kuti ngati munthu asempha Shariah aphedwe chifukwa ndi chimodzimodzi kuti wanyoza dzina la Allah. Shariah ndiye Allah yo, ikufotokoza choncho ma Hadith. Qur'an komanso mbiri umboni wake nawu, hule, wakuba, aliyense ozengedwa opezeka olakwa Qur'an chapter number 21 verse number 72 verse number 178 ikuti aphedwe monyongedwa kapena kuti mochekedwa pakhosi anthu amene alakwira shariah

inu amene mudapita pansi pa shariya ndi kumulola shariya mpaka magazi kukhesedwa ku dziko lapansi shariya mu chisilamu is a capital punishment mkhalapakati wa zilango ndipo zoona kodi limeneli lingakhale vumbulutso ayi tamverani zoyipa za shariya quran chapter number 2 verse 222 ikukaniza zoona qur'ani ikukaniza ikuletsa ikumkaniza munthu kuti akhale ndi malire pakakhalidwe ndi mkazache ikunena kuti ndinu wofunika kuchita monga mmene mufunira nkhani yosautsa okondedwa izitu okondedwa ndi nkhani zovuta chifukwa chake timati tabwerani kwa mulungu ndi kutembenukira kwa ambuye chifukwa ziwanda zimenezi ndi zovuta kwambiri okondedwa masana ano mundilole ndilekeze pamenepa ndipo tiyeni tipite kwa mulungu ndi kuyimika manja kugwada kapena kupita pansi kupemphera inu amene munakhala mamembala a chiwanda chimenechi chotchedwa Sharia, amene mudakhala mamembala a chiwanda chotchedwa Jihad, amene mukudziwiratu kuti mkati mwanu mzimu unabadwa wa nkhondo, mzimu wa nkhanza, mzimu wolimba mtima, ndipo mukudziwa kuti mmene mukumva mawu awa mukumva kupweteka osati kopita kwa Mulungu koma kofuna kumupha munthu amene akuzuzulayo, ndithu mugwade pansi ndiye munene kuti, Mulungu mundichitire chifundo. ndipo mutandikhululukira, mundilembe m'buku lanu la moyo, mundiyeretse m'maso masiku anga asanakwane. Zimenezi zikuthandizeni, zindithandize ine pamene ndikubwera kwa inu, Ambuye, mu dzina la Yesu Khristu. Amen.